onye ejiri efi wee kwa nna ya ekwesịrị iji efi wee jere onye ọzọ akwa ọ bụrụ na igburọrụ nna gị efi ị kwesịrọ iji efi wee jere onye ọzọ akwamozu ọ na-eso eme ị nọrụzia na nlọ nna gị a na-abịa na-edunete gị na-akpanata gị nso maka na o nwere ihe ị kwesịrị ime ị ka emelele ya ọ na-eme ụfọdụ oge anyị na-akwa ozu ndị Igbo anyị na-akwa ozu anyị anara ama ihe ekwesịrị ime na akwamozu ọ bụ na ị na-akwa ozu mmadụ wee were efi wee bịalụ gị mgbalụ wee bịalụ gị ụlọ ọnwụ ịkwa ozu omenanị Igbo demand na ị ya enye onye ahụ ewu in appreciation efi o ji wee bịakwalụ gị ozu ọ bụkwa na onye ahụ ji ewu wee bịakwalụ gị ozu omenanị igbo tiri na ị ya enye onye ahụ ọkụkụ in appreciation ọ bụkwa na onye ahụ ji ọkụkụ wee bịalụ gị akwamozu omenanị igbo wụ na ị ya enye ya mba ji ụfọdụ ụmụ nwoke na-alọkanarị nlọ ha nọrọ na nlọ ha fụ ebe nna ha na-educhie ha azụ na their village n'obodo ha ụfọdụ ụmụ ikolobịa na-alọ nlọ a ụfọdụ ụmụ nwoke na-alọ nlọ a ụfọdụ n'ime ha nara anọ n'obodo naijiria ụfọdụ nwekwa ike nọ na naijiria mana ha anọrọ na their village mana ị nọzia na nlọ ị fụ ebe nna gị duru gị wee nachiya azụ na your community na your village na ebe amụ gị ị na-awọnda ma ọ setback ka ọ na-ebute sometimes ị je jụọ ụfọdụ ndị dị iche iche a na-asị gị na onye nachiya azụ ma ọ agakata n'iru anaba azụ gee m ntị ọ wụrụ eziokwu ọ dị ụzọ ihe naabụ na-evutie nke izizi ụfọdụ n'ime anyị na-eme ndị nna anyị nwụrụ anyị akwaa nya n'ụzọ ụka anyị kwachaa nya n'ụzọ ụka anyị ebinye gawara onwe anyị o nwee ihe ekwesịrị imerụ nwoke ọwụna nwụrụ anwụ na omenanị Igbo ya bụ ịkwa ya n'ụzọ omenala maka na nwoke ọbụla akwara n'ụzọ omenanị n'ala Igbo anaghị eketa oke na ndị ichie ọ ya awụ ụsụ enu eluri aka ana eluri aka be mmadụ eluri aka be mmụọ eluri aka ụfọdụ nlọ ndị ị na-alọgasị ebe ị na-afụ nna gị ọ na-edu gị na-anachiya azụ to your community na village gị ihe na-evutie chekie na-ene ọfụma e nwe ike ọ bụ na mgbe ọ nwụ na akwari ya n'ụzọ omenanị ịkwa ozu n'ụzọ omenanị abụrụ ihe ọjọọ ọ bụkwa ikpere alụsị dịka ndị ụka si wee mee ka anyị malụ ịkwa ozu na omenanị bụ ihe obodo wefụte ka esi akwa mmadụ dịka omenanị igbo dị and a na-akwa ozu n'ụzọ omenala o nwere ive dị iche iche ndị obodo gị anwụ ụmụnna gị ya emelụ nna gị nalụ mmụọ ya emie ọ ya eji wee ba n'ọnọdụ ndị ichie mgbe ị futa ụtụtụ na-agọ ọjị na-akpọku nna gị ọ na-asụrụ gị ụzọ ịkwa ozu na omenala o nwere ive anyị akọwara gị gụọlụ gị ive eji akwa ozu na omenala dịka obodo dị iche iche si wee dị ọ ozu omenala ka ọ na-eme akwa a wee nie okwe nwoke wee mechaa ife dị iche iche a ya emerụ nwoke ya emie ọ ya eji wee keta okie na ana ndị mmụọ ọzọ dịka ibie ife nke ịbụọ na-akpata ya bụ na ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị amụ n'obodo oyibo ụfọdụ bụ ndị amụ na city anyị etoo na city nna anyị anwụọ akwachaa nya enwere ike mgbe anyị na-akwa ya n'ụzọ omenala ọ wụlụ ewu ka aka anyị lu anyị wee were ewu wee kwaa nya n'ụzọ omenala nọgidezie i wee kpata ego nọrụzie na city ebe ị nọ nọchaa na club dị iche iche ebe ị nọ akwa ozu onye ọzọ maybe na a na-akwa ozu friend gị ọ- e- ozu your colleague i were evi wee jee nya wụ akwamozu nke izizi dị n'ive a wụ na onye ejirọ evi wee kwa nna ya ekwesịrọ iji evi wee jere onye ọzọ akwa ọ bụrụ na igburọrụ nna gị efi ị kwesịrọ iji efi wee jere onye ọzọ akwamozu ọ na-eso eme ị nọrụzia n'ụlọ nna gị a na-abịa na-edunete gị na-akpanata gị nso maka na o nwere ive ị kwesịrị ime dịka emelele ya ọ bụ na ị na-ene na onyonyo a ma na ijigolo evi wee jeelụ mmadụ akwamozu mana mgbe nna gị nọ ndụ maọbụ mgbe ọ nwụrụ anwụ igburọrụ nna gị evi jekwa ka igbuolu nna gị evi maka na a na-esi n'ụlọ wee malụ mma wee fụva ezi ụfọdụ ya na-asị na va ejirọ evi wee jee akwamozu kama na va so wee tụọ ego eji wee gote evi wee jee akwamozu ma wee chefuo na omenala ndị Igbo gụnyere na ọ wụ na ijiri evi dị ndụ wee jee akwamozu ị nwere ike itinye n'ego were ụdọ evi onye kpụta evi akarọ gị gị na onye kpụtara evi wụ ofu ma ị tụrụ ego eji wee go evi ma iji ụdọ evi wee jee ma ikpụrụ evi dị ndụ wee jeelụ mmadụ akwa evi ka iji wee jee ọ nya kpatara na ụfọdụ oge ịnọzialụ nna gị a na-agba gị ụgwọ ihe ị kwesịrị imelie ọ na-eme ụfọdụ oge anyị na-akwa ozu ndị Igbo anyị na-akwa ozu anyị anara ama ihe ekwesịrị ime na akwamozu ụfọdụ na-eme anyị na-akwa ozu ndị mmadụ wechaela ive dị iche iche wee bịara anyị akwamozu anyị anara aghọta ive ekwesịrị inyechighie ndị ahụ maka na ndị Igbo na-eme na mmadụ nye gị ihe ọ ya enwe ihe ya enye in appreciation ọ bụ na ị na-akwa ozu mmadụ wee were efi wee bịalụ gị mgbalu wee bịalụ gị ụnọ ọnwụ ịkwa ozu omenanị igbo demand na ị ya-enye onye anwụ ewu in appreciation efi o ji wee bịakwalụ gị ozu ọ bụkwanụ na onye anwụ ji ewu wee bịakwalụ gị ozu omenanị igbo tiri na ị ya-enye onye anwụ ọkụkọ in appreciation ọ bụkwanụ na onye anwụ ji ọkụkọ wee bịalụ gị akwamozu omenanị igbo wụ na ị ya-enye ya mba ji ụfọdụ ya na-asị na ọ wụ akwamozu n'oge iru ju iru uju ma ọ n'oge anya mmiri ka ka m esi wee nyewe onye a ive maka na ọ na-eme aka nni kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nni maka na ọ be ete ka e si eje be nkwụ ụfọdụ oge ụfọdụ na-eme fa kwachaa ozu wee bido fụba ive isi ike ọ na-adị ka o nwe ive va mee wee metere mana o nwe nke va kwesịrị ime wee mere na akwamozu weta ive isi ike ụfọdụ oge ive ndị ngosi na-eso eme mmadụ kwachaa ozu o bido bieriwe aka